fa ndanena kale kuti ajaba alidi si munthu wamba ndi jaji wa ku high court ndi akuziwa kufunika one two ndibwereze kuti mosakakamizidwa amalawi sitimaziwanso ajaba alidi anatulutsa uthenga wawo kunena kuti chakomera president kuti ripoti chatikupase ndiye mwina timafuna mwina atiuze kuti kwakomera kolera president ko amatanthauza chani ndizanena kuti kukhala ngati ku malawi muno chifukwa kuti amalawi timadekha kwambiri atsogoleri athu amatitola kwambiri chifukwa zimene zija sizingachitike kwina kulikonse simungawauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe choncho ife chimene tikufuna ife chonena kuti tiwerenge line by line koma by koma ndiye kenaka tiyambe nditu amalawi musa musapenekere ndithu ting'alura zimene zija ndi fake tayambapo pano kuti zopanda pache angotichedwesa angotionongera nthawi iwonso makomishona awo atayanso nthawi yawo ah, munafunsa funso kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu lipotimo ndanena kale kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva eh, zimene amalawi akukambirana koma amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanatani sanayankhidwe ndiye tinena pano kuti apa timayembekeza izi apa timayembekeza izi apa zimatere apa zimatere fa lipotiyo ntchitoyo amagwirira amalawi ndimafuna ndinene apa kuti amene simunawerengepo ripoti la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge e, akanakhala kuti anthu aja agwira ntchito yabwino bwezi malawi yonse kuti aha oh, okay zimakhala ngati kuti bwezi tikuonera nkhani ija kapena tikuonera ngozi ija ikuchitika koma lero abweresa zinthu zonena kuti ayambanso kuzisusa okha ife tinena kuti chetechete uyo ayambanso kumaligwiragwira ripoti lija zomwezo zotitolanso ndiye kuti uh, ndi- mmene ndikuyankha apa ndifikenso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo Eh, eh, ndikatere ndiye ndikhalanso kuti ndayamba kuyankha ndanena kale kuti ife a CDEDI tiyankha fa commission ija kuti ayisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu koma ulendo uno eh, tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya eh tikudikira kaye ripoti yo tiwerenge chifukwa pano patikanena kuti pakuti akutere pakuti akatere sitikuziwa kuti ripotilo lili ndi ndani sitikuziwa kuti pano akupanga chani anthu awa ndi akathyali ulamuliro wa tikunena za chakwe- chakwera chiyambire ndi wa umafia ndi usogoleri oti umasusana kwambiri ndi mbusa samapanga zinthu zonena kuti eh, zoti anthu kumakhulupirira umboni tili nawo amalawi umboni ali nawo ndiye kwa amene eh, mwakhutira ndi ripotiyo mukhale chete

a soldier. It's not a joke to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. ndiye ndibwereze kuti ngati muganiza kuti nkhani mupangira nthabwala ngati kuti muganiza kuti nkhani mupangira mupangira mupangira uh, mutchukirapo ayi you are missing the point amalawi akulira andi pa 14 amalawi ambiri sanadye nsima chifukwa chonena kuti sadakhulupirire kunena kuti komishoni imeneja imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana profesa lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungoziwa kuti angolubwalubwa palibe chimene mwapanga ndiye ndimafuna ndikufunseni amalawi ripoti imene ija anawerenga maawazi anga anawerenga maawazi angati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kutitola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwere
mlimi radio uh, mwakalemba ndithu statement yanu kumapeto kuti mutengapo action ngati mwina uh, sabweretsa poyera ripoti limeneli uh, ndi action yanji imene mutenge komanso uh, mwakambapo kuti makamaka mwawafikira a a commission amene akuwalembera kapena kalata kuti tikufuna izi izi monga s- bungwe la CDEDI kapena aka ndikoyamba kuyankhula mwina ndi ah, anthambi imeneyi imene panga commission kakwayani zikomo kwambiri
pali kachibwanabwana kamene kamachitika m'malawi muno konena kuti ikakhala kuti nkhaniyo sikuwasangalasa kapena ikakhala kuti nkhaniyo sikuwakomera anthu amanamizira kusanamve kachibwana kameneka kanaoneka siku lina lake anthu atanena kuti lazarus chakwera akudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphirigoligo zachibwanabwana mtsogoleri wa dziko mkulu mbusa ndiye e, nkhani iyi sitikupita kuti pakhala kachibwanabwana ya mmene tikuyankhula ndi inumu uthenga wafika ngati muli- mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulusa jabbar alide ananena kuti final periodic kuso akati final ndiye kuti kuliso communication ina tandithandizani mwina ife chizungu chinatipita mukayang'ane e, chikalata chimene analemba justice jabbar alide lachisa loweruka pa 14 december 2024 ananena kuti final periodic kachani communication kaya ndi chani mukuchidziwa uh, technically commission of inquiry I stand to be corrected mmene anayipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report ngati mukumbukira bwinonso ananena a chakwera kuti report limafunika pa 30 november nde kenaka tinaona anabwera ndi update a jabbar alide omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito ija inakula ndiye mutipase masiku ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti ripoti latheka ripotilo nkuti lilipodi ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikamalemba kalata tizilemba kuti chani koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano eh? uthenga umene tikupereka pano wawapeza chifukwa uthengawo wachokera kwa amalawi koma ngati angafune kuti tiwalembere kalata ife ndi ayani tiwalembera kalata koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi amalawi koma simayenera kuti nkhani kuti tizidyesana njomba chifukwa nkhaniyi amalawi amadikira akanakhala kuti dr lazarus chakwera amalamulira dziko lino mwowonadi ndi moopa mulungu zenizeni siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko limachitika ngozi siku lomwe lija akanakhazika commission of inquiry koma tonse tikuziwa kuti dr lazarus chakwera amapanga ulamuliro wa njomba eh? for the first time we have seen a mafia government eh? a government where the police shamelessly shields criminals panga wielding criminals at the same time torturing innocent and unarmed uh, protesters

kutero kuti mphamvu zimene ali nawo dr lazarus chakwera tinachita kuwabwereka nchifukwa chake lero sakukhala dr lazarus chakwera sakugona lero akuyenda kumapita kumangoyenda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fetereza anasankha kukapereka fetereza kuphushani nthawi inalipo ife a cdedi takhala tikuyima nthawi zonse kumalangiza chakwera apa mutere apa mutere lero dziko lafika ponena kuti there is nothing which is literally working in malawi talk of anthu akudya chitedze mafuta kulibe forex kulibe nkhani ya feteleza sakukamba kwina kulikonse so lero sakugona tulo chifukwa chani afunanso mphamvu zathu ndiye ndinene pano kuti anthu atitulukira amatitola chifukwa chokuti tikangovota muja timakhala chete kuyang'ana uko ndiye pano tati tikubweretsa project kubweretsa initiative kuchokera ku cdedi that should hold duty bearers accountable aliyense pano pamene ali ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhalapo life won't be the same kwa okhawo amene akugwira ntchito muonadi akupanga chinthu mumtima upoyera amenewo they okay after all the principle and wording of section 12 of the republican constitution is very clear the power to govern derives from the people of malawi and the one exercising that power does so on trust i mean how do we trust someone who changes tunes every five hours Mamawa akuti ripoti ndanena kuti lipite kwa aMalawi, madzulo akutumiza text kuti ripoti lisapite kwa aMalawi. How can you proceed like that? And ndimafuna ndikuwuzeni pano aMalawi, ripoti ili a Chakwera anali nalo Lachinayi. Monse mmene amanena kuti ripoti amaliwerenga paja a Chakwera ali nalo kale. Umboni ulipo wogwirika. So nkhani yakula mdziko muno ndi yachibwanabwana eh, yofuna kumanamizana. Zikomo kwambiri. action yes action yo imakhala last resort chifukwa ndanena kale kuti mphamvu zimene Dr. Lazarus Chakwera akulamulira mphamvu zimene nduna zawo zili nazo eni ake ndi amalawi inu ndine ndi amene akutimvera pano ena akutionera ndiye aja timangowabwereka ndiye zimadabwisa ndipo zimamvesa chisoni chifukwa munthu ukamtuma kuti mwana ukandigulire machesi iye asakabwerese mchere akatero ndi munthu amene akupanga zake ndiyeno action tipanga koma sitikukonda tikufuna ife si action tikufuna report and sikuti ife timakondanso tizipwirikiti and kumapanganso ma demonstration sikutinso imakhala ntchito yophweka ya pamakhala ma expenses and mukapanga ma expenses aja kenakanso azibweresa zikwanje ndiye chimene tikufuna ife ndi ripoti ananena okha atipase ripoti so ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja timalipira ntchito mwezi mmwezi mukaona akuyenda atchena ndalama zathu mukaona akwera ndege ndalama zathu china chilichonse we literally pay for him in fact the president doesn't pay tax so amayenera kuti azimva zonena za ife so we are calling the shots ife ndi mabwana ndiye tikuwauza kuti ripotiyo mutipase ngakhale akanakhala kuti sananene zimenezi ripoti amapangira amalawi chifukwa ndalama zimene apangira si za achakwera ndalama zimenezija si za richard chimwendo banda ndalama zimenezija si za zikhale ng'oma ndalama za amalawi so we are saying kuti report will make it public and today amalawi akulifuna kwinaku ndiye tizi- tizi- tizinena kuti oh poti anyozera ndiye tionetsane pano kuti mwini wake wamphamvu uja ndani koma sinkhani ya mpikisano ya yeah nkhani ndi yonena kuti this is a civilized society this is a democracy that is complete with set uh, guidelines laws and regulation yeah? it is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana gwirana and ndi zomvetsa chisoni ndi manyazi kuti uh, dr lazarus chakwera azikachita njomba pa imfa ya saulos klaus chilima ndimanena sanatsutsepo akanapanda Dr. Saulos Klaus Chilima achakwera sakanakhala ku State House. Lero kuli Afrobarometer uko imene ikupunisa eh, ikupanga proof zimene tikuyankhula pano. Ndiye munthu amene anakuchitira chabwino sungambwezere choyipa. Komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba chifukwa chakuti iwowo tinawapasa mphamvu zoti agwiritse ntchito. So pa nthawi imene amalawi amayembekezera kunena kuti mwina eh, mwina the president will come into his senses This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. mwati mukufuna kuti ituluke mwina mupereke nthawi kapena mwapereka nthawi yaitali bwanji kuti kuti imeneyo ibwere pambalambala ndizikhala ngati ndizibwerezabwereza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya funso losayankha ndikunena kuti pa chingerezi amati preaching to the choir sitimayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano kupanga press briefing akanakhala kuti adindo athu samatitola a Jabbar Justice Jabbar Alide mosakakamizidwa ifenso sitimadziwanso kuti ripotilo agwirizana ya ndi a Chakwera adatiuza kuti ripotilo afuna lipekedwe kwa amalawi koma ife timadziwa amalawi ambiri amadziwa kuti akutinamiza ndiye lero apanga njomba n'chifukwa tabwera pano ndiye sinkhani yopatsana nthawi ya ripoti timalifuna dzulo dzana we, we need this report as of yesterday ndipo palibe chifukwa tiziperekanso nthawi ya chifukwa atiwuza kuti ntchito agwira Mhm. chetechete sautsa nyama koma suyo suyo ah okay

chifukwa tikukhulupirira kuti imene inakhazikitsidwa kuti inquiry imeneyi inali open kuti anthu amene ali ndi maumboni apititse kuti ripotiyo ikamadzatuluka idzakhale kuti ikuchita kava zinthu zonse zimene zapezeka tinene kuti mwina muli ndi umboni wa zina zimene zinachitika zimene mu ripoti mulibe nanga bwanji simunapereke pa nthawi imene ah, kafukufuku amachitika ndathokoza ndinanena kuti sindifuna kusiya funso ndiyankha ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ja anthu ananena kuti sanayikhulupirire anthu amayikayikira kwambiri moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwenzi wawo ndi dr lazarus chakwera ndi chipani chimene chikulamula cha malawi congress party nchifukwa chake titapita mmene muja ndinanena kuti ine ndikupita mu komitiyi ndi mafunso onse amene amalawi ali nawo Koma, popeza kuti anthu anataya nafe chikhulupiriro, njira yokhazikika yabwino kunena kuti tipange zinthu zapoyera ndiye adasankha kukana, ndiye timadabwa kuti akubisa chani. Chachiwiri, lipoti lija ntchito yonse ija amagwirira Amalawi kuti mayankho awo atani, mafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndiye timafuna kuti mawailesi amene muli pano mupite mukapange program, mukasegule malaini, mukafunse kuti a Namiwa akuti lipoti lija n'lopanda pache, mwangoti tangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi a Namiwa akunena zoona ndiye mukaone mmene zichitike chifukwa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene amalawi akunena mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndanena pompano momveka bwino kuti chimene tikufuna ripoti ndilo kuti tione kodi zinthu zimene tinali tinakapereka kodi mafunso amene amali- ana- ana- ama- amalawi ana- anafunsa ayankhidwa chifukwa zongoyankhula mwawu unaponyedwa pompa a times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege isanafike pansi atafika itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu aja amwalira kawiri kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe eh? so lero ayamba kusintha kuti iyayi sitinatero sitinatero chifukwa tinena kuti ripoti imene iliko kodi akutani nayo masiku atatu ife tikuganiza kuti mmene mwabwera muja limene linali litatha ndiye tifuna tika akatipasa ripoti ndiye tikaliwerenga ndiye tikuwuzeni kuti ine anandiyitana ndinapita ku komishoni ndinawuza izi izi izi umboni wake ndi uwu ndiye tikamayang'ana mu ripoti mu zinthu zomulibe chinthu china chimene ndifuna ndawuze kuti Lazarus Chakwera komanso a Jabbar Alide ndawuze kuti amalawi ali ndi information

mizimu ya anthu 9 singapite pachabe mizimu anthu ena amene munali they were literally the soldier of the lord they were serving the living lord which was not going to disappoint and mulungu wathu sakhala chete ndikudziwa anthu ambiri malawi muno dzina la mulungu timalu- timalitchula pachabe koma i would like to challenge you kuli amalawi ena kuti amagwada pansi and mulungu listens and amayankha tikatenga ruti imeneyo yoti tipemphereyo ndiye eh, zitaoneke mziko muno zioneka koma surely or slowly we are getting there so kuli anthu ena amanamizira dzina la mulungu koma tifuna ndikuwuzeni pano ndithu kuli anthu ena amapemphera akagwada mulungu amawapatsa choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi koma mzimu wa malemu saulos klaus chilima will not go in vain someone will pay the price and si kalenso ya and i stand by my immediate reaction that is a sham a waste of time and a waste of resources Dzina langa ndi Besi Chisani kuchokera ku Ego FM. Ndimafuna ndikutengereni mbuyo pang'ono aMalawi kuti mukumbukira bwino lomwe kuti nthawi imene a dziko la Germany anabwera mdziko muno kuzapanganso kafukufuku wa nkhani yomweyi ya ngozi ya ndege anatulutsa ripoti yoyamba imene amatitsimikizira kuti azatipasanso ripoti ina koma mpaka napano ripoti imene isinabwere kufikira pamene panakhazikitsidwanso uh, commission of inquiry imene inali ya mdziko mwathu mommuno ndikufufuzanso nkhani ya ndege yomweyi zimene zikutionetsabe zonena kuti mdziko mwathu muno mavuto adakalipo maka pa nkhani yopereka maripoti omaliza kapena titi okwanira ndikutengereninso mmene ripoti lija limawerengedwa kumapeto kuja panali ma recommendations kumapeto kuja kunali ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti ah, panali vuto la zanyengo kutengera kuti akuti ndegeyo inayendanso dzulo lake kukasiya thupi la malemu ralph kasambara komano ah, anthuwo amayenera kuti amene anayendesa ndege amayenera ndithu akumbukire zinthu ngati zimenezo komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika ndikukhulupirira kuti achibale anthuwa pa tsiku limenelonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa pali mawu onena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe ndiye mwina ngati bungwe la CDEDI Mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo akuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani potengera kuti zitha kukhalabe zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe kodi ngati bungwe la CDEDI mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa ndathokoza kwambiri kuchokera ku Eagle FM ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti uh, isanatuluke ripoti la akaswiri a za ndege a ku germany dr lazarus chakwera anapita ku germany ndifuna ndibwereze pamene kuti ripoti lisanatuluke achakwera anapita ku germany ali ku germany konko ndikumene mtulankhani anafunsa kuti ripoti ili bwanji simukuwapatsa amalawi anayamba pakalapakala pamenepo kuzipakapaka kenaka anachita manyazi ripoti lija analitulusa